ndị Igbo nwe m ọkwa anyị bụ ndị nkụzi ọdịnala Igbo ee anyị azọchakwo na obu eki na Ụmụdiana Adama the kingmaker of Nri kingdom ọ na obu ha ka anyị nọ ka ba wee kọwara anyị maka na anyị nụrụ since nne ji wee mụọ anyị na ọ bụ Nri na-akpụ alụ na ọ bụ Nri na-eme ebe ọnwụ na-amasị ọnwụ amụta ọ bụ Nri na-achọta ụzọ gawa obodo niile na-edozi obodo kwụsị ntụfu ejima kwụsị ntụfu nwaka ee ọ bụrụ na e nwee ife mebiri emebi a bịa ndị bịatara na-edozie ya a na-enwere ife e ji eje ya ọ bụrụ aka nkịtị ka fa ji eje ya ee ka ee chief anyị nọ n'ibi ya bụ chifu Gabriel mba na-efo bụ akụlụ ụlọ biko ka ọ wụọ anyị ụkwụ na daalụrị nne m Thank you.

kedu etu esi akpụ ya ibe anyị anaghị eme nwere mmadụ a na-ekwu mmadụ ibe ya ndị igbo adịghị emepụ nwanne ha ọbara ana m ekwu ya na mbụ ndị nkọwa ndị nkụzi ọdịnala igbo ndị na-ege ntị na-anụkwu ya okenye na-ekwu na ndị igbo adịghị emepụ nwanne ha ọbara maka ndị na-eje egbu mmadụ ka o emefere ka o were isi eburu anyị na-atụgbu ya ọgwọ nsọ ọgwọ aja aka aja na aka aja aba ya n'ọnụ onye na-eche ibe ya eme mmadụ ibe ibe ya eme onye ala anya dịkwa n'ụlọ kedu ihe ọzọ na-akọwa ya n'otu n'otu kedu ihe ọzọ a ya-eme a sị ka a bịa kpụọ alụ o nwere ebe anyị ọzọ a na-eme sị ka a kpụọ alụ nwaanyị siri ya ime sikpopụ nwa dị n'afọ ọ bụ arụ
ofu abụọ abụọ
eh, nwanne lafụga nwanne n'ezi gbuo ya mmadụ ibe
ya dịka ndị igbo na-awụ ndị nọ igbo nọcha n'obodo dị iche iche eh. ya wee were ndị igbo ejenye ndị paki eh. buru afịa nata jee lechee jee Brazil were nwanne ha wee borota a bịa wee lechee wee jee egbuo nwanne ha ahụ o riteghị ibe ene o so n'ime ndị igbo na-ebe adị n'eribi ibe ha ọkwụ ọ nnukwu arụ n'ala igbo ọzọkwa nke ịtọ
ndị na-eme na a na-achụ nwaanyị nwanne dinaa nwanne ya arụ ka ọ bụ
ya nwanne di na nwanne nwanne ya n'ala igbo anyị a niile nwanne adịghị edina nwanne ya and nwa adịghị edina nne ya nna adịghị edina nwa ọ mụtara n'afọ ya ọ ife a na-akpọ alụ ọzọkwa dịka ibi ya ee na-ekwukwe nwanne ya bụ nwanne eziokwu si aga eti igwe n'ọgwụ onye ya ga-emekwere nke a wee bụrụ ya agwaghị okwu azụ asị o ji bụrụ nwanne nya nke a na-akpọ ibenne nya nwanne iwe nwanne gị nyere gị ego ka i wee zụọ ahịa ọ gị dotere ya ọ nọdụ obodo oyibo zitere gị ego ka i wee lụọ ụlọ i were ego zitere gị ya eji n'ụlọ je lụwa hotel rapụ ụlọ ya ihe a ka a na-akpọ ibenne ọ nnukwu alụ n'ala Igbo i metezie i je gbawa ọgwụ dị n'ime ya wee gbochie nwanne gị anya ọzọkwa nwanne gwokwa n'ọgwụ jee sị ka ya gbuo nwanne ya ọ nwanne na-ejebe dibịa ka ya kechie ụmụnne ya ka ọ wụrụ sọsọ ya bụ ọgaranya ọ bụrụ okwu alụ mana ekechi nwa na ebe arụ biri ka biri ọya anyị nọ na ya kee maka ndị na-eji aba n'occult kee maka ndị na-eji aba n'occult a bịa ezinụlọ niile enweta onye ya bụ ụzọ n'ọsọ ọsọgba na ndị occult ọ bụ ajụ ajụ ya jụrụ ka ọ bụ n'otu

kee maka dịka ala igbo ife na-eme kịta karịrị anyị kee maka ala igbo nwanne na nwanne ji edine ba dị ime ọrịa bụ na a na-achọ ndị ya bịa kpocha iburu ya na ọ baa na-alụ ebi na e nwere alụ ọ dụ ụzọ one dịka etu a sị katkizim ọ dụ ụzọ one ma ọ bụ etu a sị sakramenti ọ dụ ụzọ one dịka anyị nwa bụ ndị katọlik a sị na sakramenti ụzọ asaa ee alụ ọdụkere a sị gị kpọgodo na nke i ya-echetenwu alụ ị ma na e nwere alụ ebunu nwe alụ ọgwụ nwe alụ ọdụ kedu etu alụ nya nya alụ mm, kacha alụ alụ kacha alụ geenụ ntị igbu mmadụ igbu mmadụ ya mmepụ ọbara onye igbo eme emekete bunye egbe ya sị je gbagbuo ya na nke a ya eme na ọ na-eme nke a na ọ na-eme nke a ọ wụ ya mmepụ ọbara na alụ ọbara alụ ọbara bụ ife kacha n'ala Igbo maka ndị na-eji egbu nwanne ya ka m ji egbu ekwugo m ya dị nne kịta n'ọnụ okenye ka ị na-anụ ya mmadụ ebunye gị egbe je gbuo onye a bụ je gbuo onye a ọ na-ekpochapụ ezinụlọ ọ bụrụ mgbe ahụ i metere ebunye gị gị mete ọ bụrụ mgbe ahụ ka ọ na-abịa alụ ọbara ọzọkwa
eh, mmadụ idina nwanne ya mmadụ idina nwanne ya ọ bụ ofu nne mụrụ gị eh. i je na-edina ofu nne ofu ọtụ ofu ọrụ mụrụ unu i je na-edina ya alụ kacha alụ ọ na-emekpasa ezinụlọ mee gị eji eje n'anya mmadụ kwugburu onwe ya dịka mmadụ eje tinye ụdọ n'onu kwugbuo onwe ya mmadụ egwuwe onwe dị onye alụkwa ọgwụ ọ na-egbuchapụ ezinụlọ dịka mmadụ nkwugbu onwe je na ezinụlọ akwụrụ ụdọ ee bido mebiwe ihe na ịdata ezinụlọ a sị achọta ndị na-akpụ dịka ndị Nri na-akpụ alụ ee ba abịa mechie anya udo ọ na-adụ na ezinụlọ ahụ emechaa ya udo na-adị yọọ mgbaghara mgbaghara dịka abịa na mkpụ arụ dịka abịa na mkpụ arụ na achọ ka a kpụ arụ dozie ezinụlọ ọ gịnị na gịnị ka a na-eweta dote n'ala a wee bido ya bụ mkpụ arụ ka ndị Igbo ghọtakwa ibe anyị eweta ihe eweta ọjị na ose ọjị na na mmanya anyị ji agwa ndị ichie

ee biko nna anyị enwere ndụmọdụ ị na-adụ ndị Igbo niile ndị nkụzi ọdịnala Igbo a nke a pụtara ọfụ ka a kụzielu ndị Igbo maka ndị na-eje ebute oke ike na-eme oke ite na-asị na ha na-eme omenala Igbo ma ọdịnala Igbo na ike ebutere ebute from Yoruba ma Igala ma ebe niile dị iche iche na ọ bụrọ omenala ka ba na-eme na ọ omenelu enwere ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ ndị Igbo na ndị na-eje ebute ọgwụ dị iche iche na-ebubata n'ezinụlọ sị na ha butere ike ndụmọdụ mmenye ya bụ onye ọrụ kwụsịfe aka na ajọ ibe na ajọ ibe adịrọ mma omume ịmala omenala ndị be unu mebe rapụ nke ndị mba ọzọ mmadụ amasịkata nwoke ketara nwa ọka ahụ ọzọ mma ibe ọma na-emere nwoke na-emere nwaanyị ọ ya ebute ndụ na arụ isi ike mgbe eji ebi ndụ ọ ya ụfọdụ arụ na igbu mmadụ
kedu nke kachasị njọ kedu maka ndị Igbo ma ọ ndị dibịa ọkacha ndị dibịa ndị ụka na-emekwukwu ya ndị na-eji etinyere mmadụ nsị poison ma ọ na nri ma ọ na mbọ ọ na-akọ akọ nke a sịrị a na-ama ntụtụ pin ezi enyi kedu ụdị alụ kedu ebe ife ị ya-agwa ndị igbo maka ndị na-eme njọ dị etu a na-amawusi mmadụ na-etinye poizin na-egbusi ndị mmadụ si na ha wụrụ dibịa ogbugbu mmadụ na-egbufu ọbara nnukwu ajọ ihe ka onye ahụ mere ana be anyị na-asọ rụọ mma omume dọlụrị mma ọgwụta ebute
ee biko nna anyị ọ dị ka ị ya-ekenezi ndị igbo ị ya-ekene ndị igbo ị gwa ha ha gba mbọ na-ege nkụzi ọdịnala igbo na ọ ebe a ya-ama nke bụ eziokwu na-ege ntị na nkụzi igbo bụ omenala nke bụ eziokwu maka na omenala abaka

onye ọdụ ndị a dị ka nke anyị wee doo ise akụluo ụnọ ka ị gọrọ ka o lere daalụ rinne ndị igbo ndị nwe m asị m ndị nkụzi ọdịnala igbo na omenala igbo na-adị na mma unu na-esonyekwere anyị na Facebook na YouTube n'ebe niile anyị na-agbasa obi unu were ya unu gba mbọ na-agbasa ya na-share ya ka ọ na-aga ka ndị Igbo na-enwegide na-aghọta onwe ha unu na-share ya unu na-share ya na-ajoin group Igbo niile nọ n'ụwa niile biko ụwa niile bụ Igbo Igbo si na-share ya nke anyị ndị anyị ma na ndị anyị ama meenụ ya ka ọ gbasa ife na eziokwu nke bụ eziokwu ka anyị agwa unu daalụnụ mụ nwa akwụkwọ onye isi nkụzi ọdịnala Igbo ka a na-ekelekwa igbo niile gbara ụwa niile okirikiri agba m na ụmụnna m edozi igbo ee Jesus igbo anatagokwanụ na ọ ka e dozie igbo ka anyị nwebe aṅụrị ka nwanne ji na-emegburu nwanne ya ka nwa mmadụ ji na-emegburu nwa mmụọ nwa mmụọ emegburu nwa mmadụ ee ka ndị igbo ka anyị kwuo n'ofu ọnụ ka anyị bibie ife ji nwata onye ji ife nwata aka lobe ilo o wetuo aka ka nwanne anyị kpee ma ekpere maka nwanne anyị e ji eji without na bidoro ruo na ọnwa ọzọ anwa na-abịa ka a rapụ nwanne anyị e ji enwerọ ife o mere kpeere anyị nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu
ise ise ise onye ọdụ ndị a dị ka nke wee ise
ise ndị Igbo a ka m bụkwa onye amụma nke Chukwu zitere n'ala Igbo ee si na ọ ya-adịrị unu mma Dr. Ram Okoye Asuzu eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo gburugburu isi mmili na Nri odenigbo odezulu Igbo ee orika eze ọfọ Igbo ekene m unu daalụnụ